ọ na-abụ anọkata anọgharịa maka na ọ bụ mbugharị ka eji ere mbe mbe enwekwa ọgbọ anaghịkwana anọ otu ebe ekiri mmanwụ ọ bụrụ na ị nwaa daa nwaakwa ọzọ ntị adịkwa Hyginus azụọna ahịa ugboro atọ aka adaa nya ugboro atọ ọ nọrọzie na-eche echiche ụwa ya maka na ike agwụla ya ndị e dukọrọ ha na ha n'odibo aghachaana ya o chegide na-echegide na-echegide chechaa ike agwụ ya O were otu ụbọchị ọ gaa n'ukwu osisi na-ezu ike, na-echekwana ihe ọ ga-ebido menwe, na-eche ka ọ bụ ya bidokwa ahịa ahụ ọzọ ka ọ bụ ya nọrọ, maka na ọ bụzi ụmụaka n'anya. Ka ọ nọ na-eche echiche a, o wee hụ udude n'ihu ya, ka ọ nọ na-akpa alịlọla ebe ọ ga-anọ. Ọ kpachara chọọ ka o konwe ya n'osisi nọkịtara ebe ahụ. Ọ na-abụ udude a tụọ, ọ tụhie, ọ tụọ, ọ tụhie, ọ tụọ, ọ tụhie. Ihe a ka udude a megidere meruo nya ugboro ise. Hyginus anọrọ na-ele ya na-atụ omimi. Ka udude a tụrụ nke isii, ọ nọrọ na-ezu ike, maka na o nwetaghị ya. wee ruzie mgbe ọ tụrụ nke asaa wee nweta ya bụ osisi wee tinyezie alịlọla ọ chọrọ ikonye n'ebe ahụ nwoke a wee sizie n'ebe ahụ wee banyezie n'echiche wee werezie ahịa nke ọ na-azụ na ka o si wee mee daa ugboro atọ wee tinyezie ya n'ihe udude a mere na o nweghị mgbe udude a ji wee sị na ya ga-emezi o wee hụ na kama mgbe ike gwụrụ ya bụ udude na ọ bịara zuru ike zuchakwaa ike bidokwa nga ọ kwụsịrị mezie metezie ya Hyginus ewerezie ọdụ dụọ onwe ya ọdụ wee chọzie ahịa ọzọ wee banye Ahịa ahụzi ka ọ banyeziri wee gawaziere ya. Gee m ntị. Ọ na-abụ nwoke daa ugboro asaa o kuliekwa ugboro asaa. Ị nwaa daa, kulitekwa nwaa ọzọ. Mana otu ihe dị mkpa ị ga-ama bụ kedu ihe kwaturu gị na nke mbụ? Kedu ebe i si wee daa? Ka ọ hapụ ịbụ n'ebe onye dara ka chi ya kwaturu ya. Cheta na ọ na-abụ ọkụ ụzụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ mana mgbe ị gara fụọ ya ọnụ ị hụkwa na ọ ga-enwuru. Ebule ọbụla lara azụ bụ ọgụ ka ọ gara kwadoo. Ejikwana ụjọ daara enwe n'elu. O nwekwa ebe ụwa tọrọ ute. Ihe ahụ dị be oke dịkwa be ọgịnị. Ejikwa ụjọ ama odogwu. ihe ọbụla bụ ihe ị na-eme ọ dị ka a na-eme ọ dị ka ọ bụ adịghị eme otu ihe ị ga-echeta bụ na ihe ụwa bụ a na-eme ọ dịka ọ bụ na adịghị eme dịka etu Mike Ejeagha si gụọ ya n'egwu ọ bụ a na-aga e wee na-amụta maka na onye furu ụzọ mara ụzọ onye mebikwana ọrụ ọ mara ọrụ mana nke ka nke bụ na downfall of a man is not the end of his life ntị adịkwa ya gazie